ndị be anyị ekenekwa m unu achọrọ m itinye ọnụ n'ihe gbasara ajọ nwoke anụnwa bụ onye ọjọọ bụ onye ọgwụ ego a na-akpọ ichie million nke ihe gbasara ya na-efeeri na akwụkwọ mba ụwa karịa mkpụrụ ụbọchị one ma one ya bụ ichie million bụ onye nke a chọpụtara bụ ọrụ ya bụ igbu ụmụ mmadụ ọrụ ya bụ o ji be ya wee merie ebe a na-eli ozu ụlọ niile a sị na ọ rụrụ ebe ahụ bụ o jiri ozu mmadụ wee lay foundation nwee ndị otu ya ndị ọ na-ezipụ ọrụ na-atọtara ya ndị mmadụ ka unu wee hụ na ọtụtụ ihe na-eme anyị o sikwa na be anyị a na-eche na ikekwa na ọ sọ ndị bịara abịa na ọ ndị batara abata na be anyị na-eme anyị emereme ọjọọ anụnwa amarọ na ndị be anyị sokwa na-eme ya ma ihe ọzọ m na-ekwu n'ihe gbasara ichie million anụnwa ọrụ ya bụ igbukochita ndị mmadụ na ọtụtụ ichie million ka dịkwa na mba ala igbo anyị ndị ọzọ nke anwa ka a ka chọpụtara mana a ka nwere ọtụtụ ha dị na be anyị leenụ ndị ga-apụta ego niile ha na-akpa bụ ego ọbara ọ ga-egbu nwata a sị na e mechara sef na a hụrụ nwaanyị dị ime o gbuchara ma nwaanyị dị ime onye nke ọ kpọrọrọ o lie ya na ndụ onye nke ọ pịnwụrụ o lie ya na ndụ ndị mmadụ na-achụrụ gị nta mmadụ ka a na-achụ nta eyi n'ime ọhịa ọ bụrụ ihe dị njọ dị n'obodo ọ pụtara sị na ya bụ onye omenala o nwerọ onye omenala ọ bụ onye ahụ abụghị onye omenala ihe ọ bụ bụ ogbu mmadụ ihe ọ bụ bụ onye ọgwụ ego ọ bụrọ onye omenala mana unu amago na onye ọjọọ gbaba n'ime omenala were omenala kpuchie onwe ha ka a sị na ha bụ ndị ezi omume mana mara na ọ ihe ọjọọ ka ha nọ ebe ahụ na-arụ ala otu aka ahụkwa ka ọ dịkwa na ụfọdụ ndị ọjọọ batakwara baa n'ụka bụrụkwadị pastor nwechaa ministry nwee ndị na-eso ha n'azụ mana ihe ha ji wee hibe onwe ha bụ ihe ọjọọ ha bụrụkwa ndị ọgwụ ego bụrụkwa ndị ogbu mmadụ otu a ka ọ dị n'ebe niile mana ihe m na-achọ ịkọwatara bụ ụmụ okorobịa anyị ama m na ihe a mere na unu ga-eji ya wee mụrụ ihe maka na ọ ka mma mmadụ iji nwayọọ nwayọọ kpara onwe gị ego gị n'aka ọcha karịa ime ka ị baa taa ka a laa echi mgbe ọ na-akpa arụrụ ala niile ọ na-akpa n'ala ezeagụ ọ mara na ofu ụbọchị ga-anọkata iko ya wee ju mana ka iko ya juru nwanne e- o nwerọ mmekwata o nwerọ mmekwata ọ bụrọ onye ọbụla ka a ga-akpa aka naa na nkịtị nwatakịrị anụnwa o jere ịkpọrọ nna ya gara ugbo ka chineke si n'aka ya wee rapụta ya bụ nwoke wee mee ka arụrụ ala ahụ niile ọ na-arụ na mba ezeagụ wee bụrụ ihe pụtara ihe m wee na-asịkwa na ndị nche obodo ọbụla kwesịkwara inwe ndị nche maka na ndị nche bụ ndị na-agagharị wee nụ mkpọtụ nwatakịrị ya na-ebe akwa wee garazie ebe ahụ ka ha jee mara ebe mkpọtụ a si abịa ọ bụrụ na e nwere ndị nche ndị na-agagharị n'ime obodo kedu ka a ga-esi wee ma ọ taa ka o bidoro mebe ihe a ọ na-egbu na-atụkọnye ma nwaanyị dị ime ma nwoke ma nwaanyị mana ya nwa bụ nwoke ji nwaanyị na-amụ ụmụ o nwere ebe m ihe onyonyo m hụrụ ebe ọ nọ na-agọzi nwa ya nwa- ụmụ ụmụ ejima a mụụrụ ya ọ na-agọzi ha na o nwekwa ihe ọjọọ ga-eme ha na ha ga-adị ndụ na anya ọjọọ ama ahụ ha o ụmụ nke gị mụrụ ga-adị ndụ ụmụ nke gị na ihe ọjọọ agaghị ahụ ha mana ụmụ ndị ọzọ ị ga-ala ha n'iyi ị ga-eji ha wee gwọrọ ọgwụ ego ọ bụrụ mmadụ mụrụ ndị nke ahụ aka nshi ya abago ya ọnụ onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ na-atị aka ya n'ihe ọjọọ mara na ofu ụbọchị ị ga-avọrịrị ma nwa okorobịa ọbụla maọbụ nwa agbọghọbịa ọbụla egbula onwe gị asịla na ahụrụ m ibe m lekwa ọgbọ m na ọgbọ m agbabago moto karịrị akarị ọgbọ m arụbasago ụlọ ị mara otu o siri wee kpata ego ọ bụrụ na nke ichie million anụnwa apụtarọ ezi o nwe onye ga-amanụ o nwe onye ga-ama ọ bịa n'emume a na-eto ya ọ na-atụ ego ome na million maka na ihe o ji na-aza ichie million bụ na ihe niile ọ na-eme bụ na million na million ebe ọ bụla o jere ọ ga-atụ ego ọ na million ọ na-atụ ya ị na-aṅụrị ị mahụ na ọ bụ ego ọbara onye ọbụla egbula onwe ya nwa okorobịa nwa agbọghọbịa ji ya nwa wee mụrụ ihe jiri nwayọ na aka ọcha gị na obi ọcha gị kpaa ego gị ị kpaa ego gị i rie ya na obi ọcha ekenekwa m unu biko takwanụ m ozi ya nke ọma ma tinyenụ m aka na akara nsonye na akara ịhụnanya ma gbanyere anyị ọnụ na ngalaba okwu maka na ihe nke a ọ gwụkwara m ike ka emesịanụ